di anyị le a ka na-agbakwa bọyị ụmụaka kịta a ka na-agbakwa bọyị hmm? mgbe unu gbaa bọyị mgbe unu gbaa bọyị na kịta ka e ka o si dị a ka na-anọkọtakwa kịta a sị ka e je tinye nwa m ka ọ jee bọyị jee mụta ife ị ma ndị mmadụ most times na-ada elu dị ije bọyị a na-ada abụ eh, not just ka i je gbaa mbọ ka e settle anyị ka ị naba hmm. afụnụbeghị m university karịa

na one company ụmụaka gbaa bọyị kịta na-atụ afịa na China na-ebusasị afịa ihe niile na-azụ a mana ị mago na ife dịzi na ịgba bọyị nke kịta na anọ ụmụazị enweghịzi onye obi na-ekwezi eje ịgba bọyị hmm, na-etinye uche eh, na-etinyezi uche because onye ọbụla chọziri ego nke mbute onye ọdụ ọsịsọ a da agbazi bọyị kịta i nwetagodu onye nwere ike ịga nwoke ọgba ọsọ abụọ oge mm. six years five years seven years nwee ndị na-aservecha that time eight years mm. uh, like somebody like mụnwa mgbe m gbara bọyị anọ m na Lagos aserveru m ọga m six years hmm. uh-huh. ewepụla ife ama na ọsụrụ ya something hmm. ị ya-anọgonu like uh, one year mee gị testing je fụrụ ndị be unu ị fụcha ndị be unu ọ from there ka ọga gị ya-akọwanụ ka gụ na ya si ebi kọwaa ka gị na nwunye ya na family e si ebi mm. ị na-emekwa ọfụma mm. na ị de edisrespect eh, nwunye ya mm. and eh, ị na-etake care of the family e nwezie error i nwere ebe a ọ mbọsị ya ka a ya-akọwa ife niile ya na e nwezie ebe i si le ebe i si eri mperi ọ ya-agwakwa family gị si biko si weere gị aja n'ukwu na e nwere ife ndị ị na-eme na ị de emeta ya ị ghọtagofu e lukwe mgbe a mma gị asị gị kpọọ gị afa sị gị Chibuike nwa m ị nụgwonụ ife nna ukwu kwu mm. biko ọ bụkwa na ị na-eme ife dị otu a na ị de emeta ya ngwa emezikwana ị ghọtago gbachaa bọyị niile anwa ị gbalụ na Lagos ị ghọtago mechaa ife niile tata e mechara m gbaa six years a mechaa bụrụ ọga nke m settleru m mgbe ahụ with 100,000 yes 100,000 mgbe anwa ka ihe a na-ekwu ife a that was uh, 2002 Hmm.
that was 2002 ị ghọtago so that 100,000 mgbe ahụ abụrọnụ ọ bụrọnụ ego kịta mana ego mgbe ahụ ọ bụ- ọ gbagotekwe mana Ee, o nwere ilu the ndị nature of business anyị na-eme sef o zurugoro wee kụ counter ịkpawazie ma afịa mm. mana onye ọga ya nyere ego dị otu ahụ mgbe a kwa nnukwu ego ka ọ mm. ị ghọtago so mana ị ma na ịgba bọyị serve your master is a part of education e nwere nwere ife karịrị enu ụmụaka amụta ah. o nwe ndị nke o nwe ndị nke ya agbaje bọyị ha na-agba ama na a na-ezi ya kuo mmiri hmm. o jikwa bulu mmiri from enu gbada a na-ana mee nke a mee nke a ihe niile a bụ discipline ka e wepụ gị laziness na arụ ka ị nwee ike ya adapt ebe ọ bụla ị fụrụ onwe gị ikpokọ isi ọnụ nwa ịghọta amara ife a na-eme mana ndị mmadụ ada aghọtacha ya ịghọtago
ihe m na-ekwu bụ eziokwu because nke m gbara na ịbata ha afụrọ m afịa kịta na na agbago mmiri m ma agbakata mmiri gbajuo na ihe o buta nri na ha azụ ha ụkpa aka abụrụ n'ihe a na-ekwu n'okwu ya ị ya na-afịa ya na and ka ị na-agba ka a na-emake use of the water ị na-erife izu were ati and enwere ike ịgbakata sị na ike agwụgwo mm, except na ụna gị erugo bọyị wụ ndidi ka a na-enwere ya mm. and ọ bụrụ na ị nwerọ ndidi na bọyị a na-agba ụna gị dị nso ọ nọ n'iwu Ee, mana ọ bụrụ na ị mara ihe ị bịara ịbịa yes Ee, ị ya-enwenwu ndidi ihe ọwụna ọ masị gị mee n'ụwa ị ya-enwenwu ndidi wee nọnwuo anya mụgo na ọga gị kwuru Ee, nwunye ọga gị pụtagodo megodo gị ihe ọwụna ọ ya-eme gị n'ụwa ị ya-enwere ndidi afụ that na chịkọ chịkọ na bụrụ elu gị na ọ nwa mgbe nta obere oge na ihe niile ahụ chọrọ ịcome to pass ọ bụziela akọ a na-akọ akọ abịara m ịgba bọyị ọ bụrụ na enwere ihe family gị nwere nwekarịa ọga gị ị bịara ịserve hmm. ị ya-enwekwa ndidi make sure that na ị pụgo from your family bọyị ahụ ị bịara ịgba na is like na ịnọ ịnọ in a different family again hmm. because onye ahụ ị na-serve bụ part of your new family ị gakwuru because ọ somebody you be with ya nwa like complete six years seven years nwee agreement ọ ya ahụ nke ọ ya ahụ eje ọga gị etesla na ọgụ otesla na ọgụ si na seven years ka a na-serve while na ndị ọzọ na-serve six years nke ya sị gị na ọ eight years ka ọ ya ahụ anyị gere mme and enweghị option ihe eme wụ that na ị ya-servekwa nwoke a itinye uche ka esi itinye uchu na ya and eh, mgbe anyị gbachara bọyị anyị dị mmadụ ịtọ m meet and amaghị m ihe a na-akpọ na a na-arahụ na foam ọ ute ndị Hausa and ute anwa no pillow hmm. ute ndị Hausa ka m larụ till six years ahụ dị complete well even na ị na-eje na anyị nwa ihe na-echi na itinye ya azụ sef anụ ya adị na before ya taa ofu anụ o nwere ike agụọla the day eh, maybe Monday Tuesday or weekend Saturday or mbọsị ụka ka e nwere ike itinye gị anụ na nri nke ị ya-eri so ọ bụrụ na ọ somebody na-enwerọ ndidi kwe mana ọ enwenwu ndidi si na ọ na-anọ ọ na-akwọ nri ọ na-awa esie na be pa ime ebe na mpa ya na-agbagbu anụ mpa ya bụ hunter mpa ya gbagbu anụ ọ na-ata anụ nchi mgbe ọbụla ọ na-ata mgbada ị pụtazie ezi anụ ọ sọ Sunday ka ọ ọ sọ Sunday ka ọ ga-eji wee taa anụ ifụrụ nsogbu ya dị ee mana forgotten that na ihe ị bịara bụ ịnọzi na different home na ị ya-enwe ndidi asịgodo that na ị ya-atadị ma anụ ma ncha ma ọ na azụ itinye uche na ọ mmiri ofe ka anyị ekiri gị nwee ndidi a na time will come e bụ part of education ahụ ibe because ịpụgo na your own family hmm. ịghọtago ọ dị very very important ọ ndị dị ka a na-enwere bọyị mana ọ ga-emezi na ụmụazị kịta ọ dịkwa ọsịsọ hmm, ndị ọgakwa na-awụkwa mm, nsogbu rie nne maka afụgo m onye mm, gbakọtara mmadụ bọyị gbaa bọyị gbaa bọyị gbagharịa bọyị 7 years and ihe dị na agreement bụ 7 years nna onye a anọgo nnọọ 10 years na-ajụ ọga ga-emezukwa ihe na agreement ọga sị ya na ihe ọ chọọ bụ ka na ọ chọọ ka ha ịbụọ nọdụ nnọọ together mewe the business full time gaba ịmago ọga na onwe ya nakwuo obodo nọrụzi obodo oyibo na-atụ afịa and ịmago ihe o ji wee jidezie nwa bọyị a bụ na ọ ya na ya anọgonụ for so many years ọ trustigo ya with ego ịghọtago anọkatazi akọbazi akụkọ na nwa bọyị nọkata jiri aka ya were iwe setụlụ onwe ya before ọga ya mara ihe ma ọ bụ na nwa bọyị agbago na gbaa mmadụ ana na ebe 100 million ọsọ ịghọtago so n'ụdị case a kịta ị ya-ajọjịba nwa bọyị ka ọga ka ị ya-ajọjịba maka ọ bụrụ na gị nọọlụ mmadụ bọyị edenu ị ya-anọ 7 years nọkpọ 7 years ọ jụ isetụlụ gị azụ azụ company na ọ bụgoro na azụ ha company ya mee na ya ọ dị official ịghọta azụ ọrụ onye nke a jide nke onye nke a jide nke ya mana nke a onye a nọnụ 10 years ka mm, ike kwuru okwu ngwa ka esetụlụ ya ọfụma ịghọta ka a kpọọ n'okwu afa ọ bụgoro na ezinyewere ya ịna ibido nyebe ya share nke ya weta ghọta ikpo okwu afa ị ka ga na-efilukwa na ọ na-ezu ego gị ịghọtago so n'ụdị case a kịta kedu ndị ka m si kwuo ya ndị ọga na onwe ha na-abụkwa nsogbu sometimes ya Yes. mụ mbọ iji Yes. you know o nwere somebody o nwere ndị nwere ike ịgbasị bọyị kịta time ọga ya gwara ya sị ya nọ six years seven years mm. ọga ya asị ya nawa na ọ na-abịa pụta nna gwa ya mm. ọ sị ya nawa na ọ na-abịa ị mara enwego m somebody ọga ya asị ya nawa na ọ na-abịa the guy ekweta na village nọọ complete one year ọga ya abịarọ ọfịa the guy wee leka na village ahụ ọga ya just intentionally ịta the guy afụfụ and ozughị ego ya onweghị ozuru ego ya onwere ihe o mejọrọ ya ya na ọ na-abịa ka ọfụ ndị be ha as in settlement so onwezie ka onye a si jiri aka ya setụlụ onwe ndị mmadụ asị na so ife anyị na-ekwu na the guy mere ihe anwa eblamerọ m the guy because na ọ na-esi ndị ọga n'aka ọ bụrụ na somebody gbalụ bọyị gị na ya naabọ mere agreement that na ọ seven years six years ka ị ya-esetụrụ ya mm. eluzie six years a seven years ọ bụzie na ọ ga-esetụrụ ya na onye ahụ nọzikwa elego aha dịkwuo ife na seven years si ego ya na o kwuru ijikwa ya ụgwọ o iji ya yes na because na ọ bụrụ na o nwee ego i nyere ya Mm. ọ zụwa Ọjọọ mara ihe o nke ji ọzụwa ya. nke ekwe mana ọ na profit ọ na o nwere profit Yes, ọ ya na ọ kwụnyewe onwe ya akwụnyewe n'ọkụ onwe ya ozugbo. n'ọkụ na ọ nọzi elego nwa ọ nọzi na nda na ọ ka na-agbalago bọyị Bọyị ka ọ na gịnị ka ọ na na o- ịda na ọ ka na-echeta mgbe time gafegworo Anya nne ya mmiri. kwuru okwu ya so ọ dịghị mma ọ ndị ọga na-eso a-cause that thing So, sometimes you know, ọ ha na-eso a-cause ya ekwughị ya. Ịdago. Mm.